okwu m bịara ikwu tata bụ maka okwu na-aga maka ọgbakọ ndị Ọhanaeze ndị Igbo ha kpọrọ akọ bụ ije n'ime retreat ha ka ha kwuru sị na ha achọpụtago ihe merụ na Naịjirịa adịghị mma ha achọpụtago ihe mere na ọgbaghara dị n'ala Igbo na Igbo na-agbagharaghara wee gbasa ebe ọbụla ọ bụghị ọchịchị ka ha ga-achụ ọ bụghịkwa na ọdịna mma ka ha dị onwe ha ọgbaghara wee dị ebe ọbụla esemokwu akarịa ebe ọbụla na ọ ka ha mechere ihe a ka ha chọpụtara ihe bụ nsogbu and na ha ekunigo ihe ha ga-eme ka ọ kwụsịa a wee gebe ntị ọ gịnị bụ ihe a Ọhanaeze ndị igbo chọpụtara bụ ihe merụnụ na igbo nọ na nsogbu kemgbe and ihe ha sị na ọ ya bụ ihe a ga-eme ka e wee kwụsịa e wee sị o na nsogbu ndị naijiria na ndị igbo bidoro na coup e melu na January 15 1966 wụcha ntị ọfụma asịkwana na ọ gbasaghị gị hence ị bụ onye igbo wụcha ntị ọfụma ha wee sị o na after eme coup ahụ na mgbe a na-eme that coup na e nwegasịrị ndị e gbu na ana igbo na-asọ igbu ọbara and na onye ọbụla gburu ọchụ na-akwa ọchụ so ebe ọ bụ na ha gburu ọchụ na ha kwesịrị ịkwa ọchụ so na ha ga-eje wee jee yọọ mgbaghara ndị niile e gburu na that coup m wee na-ege ntị ọzọ wee na-ege ntị ka m marụ ndị e gbu a sị na Kaduna Chukwuma Nzeogwu gburu Ahmadu Bello na Tafawa Balewa then na Ahmadu Bello bụ the last blood of Moha Prophet Mohammed so na ọ ya nwa ka ndị a ji wee folo ntutu taa wee sị na ha ga na-egbu ndị Igbo na ha ga na-abọ ọbọ ihe niile onye igbo ọbụla a kpatara aka onye ọbụla a ga-esi wee gbuo na a ga na-egbu ha ka a na-eji ya na-abọ ọbọ and na ọ ya bịa eme na onye igbo agaghị achịwa obodo a na ọ ya bịa eme na ọgbaghara juru ebe niile n'ala igbo na ọ ya mere ndị igbo ji wee gbasasịa maka na akwaghị ọchụ and na ọ ndị igbo bụ ihe ghasa naijiria chai ihe a wee wute m o wutere m so much then ha asịkwuo ka ezi ha sị na ọ ya bụ the solution ha ga ha wee sị na ha ga-egoro ọjị ugo na ha ga-ebi akwụkwọ yọọ mgbaghara wee jee n'ala ndị fulani jee na ndị fulani ndị fulani ndị ọzọ niile wee jee yọọ ha mgbaghara na ha ga-ejecha mana press o na media yọọ ha mgbaghara sị ee na ha kwetara na ọ hanwa bụ ihe mebiri naijiria ha kwetara na ọ maka ogbugbu ha gburu ahmadu bello na tafawa balewa na ndị ọzọ bụ ihe mere naijiria ji wee na-agbaghara and na ọ ya bụ afụfụ ndị igbo na-ata ji wee ruo tata chai m wee sị ka m jụkene ha ha makwa na ihe a ha na-eje ije mme ga-aba na history book na ndị Igbo bụ ihe ghasa Naịjirịa kemgbe 1966 m wee sị ka m jụọ ha ka ha na-ekwu ihe a ha elotekwe maka history ha na-agụkwa ya ka just were onye ọbụla a fụrụ etinye ya na ọhanaeze ndị igbo ka na-etinyekwe ndị ma ihe banyere ka be anyị si wee dị maka agụtara m na na 1935 na ndị fulani egbuka ndị igbo gbuo ndị tiv gbuo ndị yoruba gbuo middle belt gbukwa ha na 45 1945 gbuo ha na 1953 mgbe ha were operation walloping the west wee gbuo egbu egbu wee sị na middle belt bụ their footstool na ha ga-edip their Quran into the sea na ha ga-conquer everybody both the Igbo Tiv Yoruba middle belt and everybody na ha ga-conquer wee gbuo ndị mmadụ egburu egbu m wee na-ajụ ọhanaeze ndị Igbo unu na-achọ i-make this movement unu ajụkwala ese coup anụwa a sị na e me na ndị be anyị ji wee gbuo ndị be ha ọ ndị be anyị mere that coup e nwe ebe ndị igbo kwekọrịtara ọnụ sị okay na ha chọrọ ka ha jee mee ihe dị etu a ka ha mee coup wee jee gbuo ọ igbo niile kwekọrịtara ya kezi nke igbo niile na-achọ ije yọọ mgbaghara then a bịa asị na that retreat unu mee unu mee the five eastern eh, state governors invite none came na ọ sọsọ governor Enugu bụ ihe send deputy ya due to na ọ n'Enugu ka e mere the retreat sọsọ ya bụ ihe send deputy then almost ndị 100 persons who were invited bịara then ihe m na-ajụzi bụ ka unu decide kwa na unu na-eje ije mee ya onye ka unu na ya kpaa ya ebe unu na-eme ya n'afa Igbo traditional rulers of the Igbo so eso mee ya ke ndị unu na ha kpa ya wee na-asị na nsogbu adịrọ nenekwanụ ọ bụ na unu ewepụgo ọkpa weretekwanụ ọkpa tupu unu emebiela anyị ihe tupu unu etinye ya ebe unu ga-eti ya ọ ga-afịa ya alụ mpụta tụsa message a ka ọ na-eru ha ntị ka ha dozibe ihe ọbụla ha mebigo tụsa message a tụsaa ya tụsaa ya ya ruo onye ọbụla ọ ga-eru ntị because anyị ama mmechi ọnụ anyị ga-emechikwanụ ọnụ ruo mgbe one aka m bụ nke gị maazị onyekachukwu wee na-asị udo dịkwala onye chọrọ udo ma mata na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya